ndị igbo asị m ka m bịa jụọ ọnụ gịrị wụ nsogbu ọnụ ala ihe wụ ihe problem ndị ebe anyị nwere yesterday ebuka pụtakwa be kwukwe ihe ihe na-ebekwe nka na-ebekwa ebuka obi pụta be kwukwe ihe na-ebe nka na-ebekwa asị m ala ihe wụ ihe problem ndị ebe anyị nwere ala ihe na-enye ọnụ nsogbu ala ihe wụ na nwanne ọnụ ka ọnụ na-agba izuzu agba izuzu ka ọnụ megide ihe niile ọnụ mege emege bụ ihe- nzuzo niile ọtụtụ izuzu nzuzo ọ niile ọnụ na-agba n- n- ngadị niile ọnụ na-agadị ọ na-ahụkwa na ọ na-enwe isi ọnụ ka na-agadakwa ọnụ ka na-agada ọ kachakwa njọ ndị sị ha na-akpọ aha jizọs jizọs kraịst kraịst ọnụ na-akpọ aha nna chineke n'efu ọ ihe mere ọtụtụ ndị ji na-achị anyị ọchị today ọtụtụ ndị na-achị ndị sị na ha wụ kristian ọchị ọtụtụ ndị na-achị lego ndị a, gịnị ka asị ha na-eme eri ha na-eme eri eme eri sị na ha na-ese chukwu ya maka ndị dị ka ndị ndị ahụ bụ ebuka na-ekwu okwu ya sị na ndị niile na-agba ya ọgụ wụkwa ndị isi ụka ndị ochi ụka ndị karịrị ihe gịnị ka na-acause ihe ndị a ọ kwa maka ogbu anya ukwu ọfụ ụfụ obi mama ebuka ọ jọrọ na o nwe onye o hiri nne ya ọ jọrọ na o nwe onye o hiri nna ya ọ jọrọ o nwe onye ọ kpọrọ nwaanyị ya e nwe onye ọ kpọrọ ikwu ya e nwe onye ọ kpọrọ ibe ya maka na amara m na ekwere m ya ekwu ya ekwu ha kwa before m ekwukwa ya ọzọ maka na amara m na ọ bụrụ na ọnụ nwa niile jitere ihe ọnụ ga-eji nweta ihe ọnụ ga-eji gosi na ebuka n'eziokwu n'eziokwu na ọ bụ onye ọjọọ unu ewetago na social media ka simple thing ọ because of nlele anya ọ nlele anya mere ihe niile ọnụ na-agba izuzu ọ nọdụ anya na enweghị ihe ọnụ ga-anapụtarị ọnụ ga-afụ nwata ọnụ ga-asị na ọ mere ọnụ ọ wụ anya ukwu na ekworo ndị igbo wepụnụ anya ukwu na ekworo ọ kwa mgbe kalụ nwa- kalụ kalụ pụtara here nnamdị kalụ pụtara na-ekwu okwu ihe gbasara ebe anyị ihe ga-aga ime kwa ndị ụfọdụ sị weta ya egbuo onye ji were tikpo n'ime till today ọ ebe etikpeli ndị ebe ha ahata dị kpọpụta nwere ya a ga-akpọpụta nwere ya beta ma ihe a na-eme ihe niile ọnụ mmanụ na-emekwa nakwa ebe ọ na-enwetakwa ya backfire ọ na-abackfire kwara ọnụ n'azụ ụda na onye dị ka kalụ apụtakwara again n'ọnọdụ n'ụka maka na kalụ ọnụ madụ na ọ wụ onye amụma ka ọ bụ yes onye amụma kalụ is onye amụma mana ndị mmadụ ndị mmadụ le- letụrụ ya anya wee were ihe ọ na-akọ ihe iberibe ọ na-akọ story ọ na-akọ ka o ji wee ka- eh, were congregation crowd ndị aka na stop na ọnụ afụgo ihe niile ahụ ọ na-ekwu ihe megen onye ọ na-akabe n'ebe akwa chehụbed chi ka na-eji eji ebuka apụtakwara again ugo ya atụzukwa ya na-achakpasị chineke na-ebuli na-ebuli ya elu were mee ihe na-eji akpasasị ozizi ọma niile ga na-aga n'ụwa niile maka na akpọrọ movement and ọ movement ahụ ka o bu na-aga na-akpasa ozi ọma na-aga ụwa niile still yet ọ na-ezuru ụnụ still yet ụnụ na-ezu ike still yet ụnụ na-ekwe nwatakịrị ṅara mmiri tọgbọ iko still yet everyday yesterday when he was talking I was like crying otu chukwu na-egosi ihe niile ihe niile ụnụ na nkata niile ụnụ na-akpa iji megide ya chukwu ka na-ego- na-egosi ya everything chineke daalụ continue na-eprotect nwa gị na ndị ụka ndị ọzọ na- na-eso gị n'ime mmụọ na n'eziokwu na ndị nke na-agbasa eziokwu gị ezi ozi ezi na-agbasa ihe gbasara gị na-ekwu ezi omume na-eme ezi omume na-atọ m atọ mkpụrụ obi mkpụrụ obi ndị ka elala ala n'iyi n'ebe ị nọ sị gị lekwa ụmụ gị azụ chineke na continue protecting them na-echekwa ha na-echekwakwa ndị dị ka anyị nwa na-abịakwa na-ekwupụta ọrụ ọma i ji ụmụ gị na-arụ na social media na ana m ajụ ụnụ ndị igbo ọ gịnị wu nsogbu anyị ala ihe anyị jigide akpọmata ihe chukwu ji wee gọzie anyị ndị ọzọ nwecha ihe dịka ihe dịka ebuka n'obodo ha ndị ọzọ nwere ihe dị ka kanụ kanụ eh, eh, nnamdị kanụ n'obodo ha ha chekwajiri ọfụma ọ na-eji anọ ha ọrụ dị egwu ha na na-anwe mana anyị nwa na-achụfu ndị nke anyị achụfu ị bịa na social media na-akpọ mmimimiri mmiri mgbe ụnụ na ndị mmadụ gawa ụlọ ọka ikpe ebe ọ ga-aga ịkọ i- ịkọ akụkọ ashịrị ụnụ kọ na social media ebe ọ ga-aga ịkọ akụkọ ashịrị asụkwa onye asịrị onye ashịrị onye emekwere eke onye ka ọ na-ejikwa ego change kparụ ndị ma ha sọ change ọ bụrụ na ọ billions thousands ka ụnụ na-emake na social media before this social media enwere ihe ị na-eme before enwere ihe i ji akpata ego enwere ihe eji mara gị ọ bụ maka social i nwere ike na-akpata kpọdo billions in social media ọ ihe ga-eme gị ị ga-eji pụta gị mara onwe gị gị mara ikwu gị mara ibe gị mara that na onye ọbụla nwere ugwu ruru ya na gị respect nwata nwata respect gị ọ gị kwagara mmadụ ugwu ya kwagara gị ugwu mana ị ga-achọ ka akwagara gị ugwu mana ị na-akwagara onye ọzọ ugwu ị ga-achọ ka respect ị na-erespect onye ọzọ ị ga-achọ ka a na-amara gị amara ka ị na-ere na-etrend na-aga viral a na-ekiri video gị a na-eto gị akụrụ gị akụrụ gị aka mana ị chọdụ ka a kụọrọ onye ọzọ aka a kụọrọ onye ọzọ aka o wutewe gị ala ihe wu nsogbu anyị gịnị wu ihe wu nsogbu anyị ihe m na-ajụ ajụ gịnị wu nsogbu ada dị iche ga-anọkwa ebe a na-apụtakwa ebe a ikwu ya bụ eziokwu ọ eziokwu ka m ga na-agwa ụnụ unless afụdụ m video ọbụla ga-emotivate m to come and motivate you to tell you tell you the truth to react on it tell you that this is how it's supposed to be unless I no come across that video if I come across any video

gwanụ m ụdị crowd ga-epuli na ebuka nye ebuka na-epul na zayon ministry le zayon ọ nọ na nga ekwu zayon zọ and ndị niile na-ekwu maka zayon ọ pụta na soshal midia ị ga-erudu slipas ka ada dị iche gbara ụkwụ sị ị ga-eri ya ma fọpụta ka ebuka aga ekwugodo okwu ebuka ebuka bikos ị ga-erudu kwọta slipas gbara ụkwụ some of ọnụ erudu dị amat jezie yes ka m use the word ọ wụ mkparị mana eziokwu ka m na-agwa ọnụ some of you pụta nga pụta ndị ụfọdụ wụ hungry bupụtara ọnụ ọnụ mgbe na-achọ view ofu kpọpụta ofu onye gburu ahụ ewere ahụ ete gị uri ka ndị mmadụ nwee ike soro gị folo gị onye ekwa na onye kọwa kọheriwe na soshal midia onye ọnụ babịa ka eri adị m ihe e jiri mara da biko ndị igbo ndị igbo ibe m ụmụnne m ka m na-agwa ihe onye m ji eji olu ala ya ekwu ụka dịka m si okwu ọnụ na-akwasị m ga na-eji olu ala na-ekwu okwu m jikwa olu grama broken but nke mma ikwukwe mgbama ndị na-ala ihe na but ọ bịa n'okwu ihe gbasa ndị igbo m na-eji igbo wee tackle ya at least agbalịghị m asụga m ọfụma onye wụrụ onye igbo ga-anụ ihe m sụ hapụnụ ebuka aka obi hapụnụ ebuka obi onye pụtara eburu amụma gaba ebe onye pụtara eburu amụma ebuka chukwu sịrị ebuka mere eke chukwu asịkwara emereke ebuka wụ onye amụma ụgha ebuka wụ onye arrangee ebuka wụ onye eke hapụ na arrangee ahụ na ọ rị m ahụ mma emetetere m ya eme ka m bịa kọwara ọnụ bikos ahụ abịa ịkọrọ ọnụ ọrụ ọma chukwu ji ebuka a na-arụ na ndụ m na ezinụlọ m maka ọnọdụ a na ọ bụrụ na i nwebedị encounter hụta ihe chukwu ji ebuka emege ị ga na-eke eri eke maka ihe ọ na-aka eri nke eri ọ bụrụ na ọ wụ chukwu akpọdị ọ gbasadịkwanụ ọnụ maka na enwegoro ọtụtụ ndị dị iche iche anyị nwa ndị dị ka anyị nwa gachakwa chọchakwala ebe ụzọ chineke ka anyị ga-amarakwa mgbe ndị a ga-agwa gị na anyị mere eke a ga-eme eke end of the day gị ma na ha wụcha ndị nsogbu ndị ndị ndị ndị mmụọ mmiri mmụọ ọjọọ maka na ebuka na-agba ha n'anwụ ha niile ọsọ pụọ n'ụkwụ ndị na-akpasu ndị mmadụ ego a ga-emere gị eke a ga-emere gị eke ọ dị ndị ọnụ na-alaik end of the day ihe na-ebetụkwa na-ebe mana ebuka will not say you wete ego ọ ga-ekwu otu o si dị ya alaikere m ihe ọ na-eme maka na agwara m chi di m oge m na-apụta iwu soshal sị onye ọbụla kwere na chineke nna na-eso chineke n'eziokwu n'ime mmụọ na-efe chukwu cannot fear anybody you can't fear any any evil you can't fear anybody because chineke nọnyere gị ga na-echekwa gị ga na-edu gị ga na-eblesị gị ga na-atụziri gị ụzọ atụziri gị aka that is what I believe and that is what is working for me

a na-asị ọ wụ eke ọ wụ eke hapụnụnụ ya nụ. ihe m na-ajụ olee ihe problem anyị what is our problem igbo people what is our problem ma ebuka onye ọjọọ wụrụ onye na-adị ọ gbasara gị ọ gbasara gị ọ wụ ndị ọjọọ anọdị n'o- na- n'obodo ndị ọzọ anọdị na steeti ndị ọzọ how many of them na-apụta na social media wee na-ekwu maka ya ọ gbasara ọnụ zukwanụ ike zuonụ ike hapụnụ ebuka you people should leave ebuka alone to rest what is all this all about ọ just pụtakwa first day thirty first sị this year ga-awụ hot ọ ga-adịkwa hot na ihe ọ wụ okwu a kpụ n'ọnụ 2024 and ọ bụ eziokwu every week ọnụ pụta every week ọnụ pụta ọnụ pụta ma ndị na animals ma ndị animals ma ndị gbegogorigbere ọnụ pụta ọnụ ga-egbarịrị ihe ọnụ ga-ekwu maka Ebuka Obi ọ bụrụ na ọnụ na-ekwu otu m na-esi kwuo ihe good word ya ekwu odidi good is okay but you cannot say good ihe ọnụ ga-etu bad ọnụ ga-etu ihe ọnụ ga-etu otu ọnụ ga-esi wee megide nwanne ọnụ wee kwutọọ ya bring gịnị ka ọnụ na-ebring Zion ọ na-ebringnwu Zion ministry down i bring Zion ministry down na Lagos or Nigeria i bringola other Nige- other state down i bringola other nation down i bringola ha down anaghị m blame ọnụ asị ihe m ga-ejigide blame ọnụ ọ wụ obodo ọnụ nọ n'ime kọsịrị ihe ndị a maka na obodo ọnụ nọ n'ime ọ wụ na ọ wụ ụdị obodo ebe anyị nọ ọ wụ civilized world civilized country ọ wụ ihe ndị ọrụ gị dare try ya you can't try it the insult is too much jesus christ uh, receiveri is a jesus christ ka ọ wụ ebuka is not a jesus christ enough ọ nwa mmadụ ka ọ bụ nwanne mmadụ enyi mmadụ ikwu mmadụ and ọ wụ nwa ọha niile enyi ndị ọha niile enyi ọha niile ndị ọha niile anyị ha problem ọnụ ndị ebe anyị ngịrị wụ nsogbu anyị gịrị ka anyị ji enye nsogbu ngịrị wụ problem anyị why we always giving peop- other people a, a headache making other people uncomfortable why why are we making other people uncomfortable instead we can live life where god give us free of charge the, the world he give us free of charge everything free of charge una no go let una no go enjoy the life joy and where our place katakpọtụ katakpọtụ katakpọtụ gbasakpọ every day on social media ọ na ebuka ebuka chi ụra chi hụrụ ebuka obi gwara na ya ahụ ọma na ọ ga-adị happy

ọ na-eri nri mgbe ọ bụla ọ ga fasta fasta fasta akwa ọ bụrụ like join ọ na the fast ọ chọrọ onye ọ bụla na-eme fast like ya nwa a ga-emega emega eme from fast ke ba gara ke para ke ba gara ọkwa maka ndị ọjọọ dị ka ọnụ nwa ọ maka ndị ọjọọ dị ka ọnụ nwa ka ọ na-eme fast 24 hour na-ezi ka ọ na-eri na ọ na-ata nke anụ ọ maka ndị ọjọọ dị ka ọnụ nwa ọ maka ndị ọjọọ na anyị niile sozo na-eme ya bụ the fasting mmadụ ga-emega emega emega emega iri na ata akị ndị ga-emekọ na-eme mụ na onwe m ana m eri eri o ruo twelve m eriela onwe m ihe ee ọsta mi otu ụwa m eriela onwe m ihe mgbe ụfọdụ m emerọ mana uche m dị ya ị na-ege m ntị this boy ga-ataga ahụhụ taga ahụhụ taga ahụhụ na sacrifice because of people like una wicked people like una wey no dey let am rest and scream it away ka ọ gịnị nụ zuo nụ ike biko nụ ọwụ na ka nọ na social media ka m na jọn ndị igbo ụmụnne m ụmụnna m ọwụ na ka nọ na social media adịghị ihe wụ problem anyị ihe problem anyị ke nnamdi kanu ka na-ekwu okwu biafra biafra biafra biafra biafra onye ọwụla emepe platform biafra onye ọwụla emepe a na-eti ee freedom freedom kamgbe e kwo jide nnamdi aleghị onye ikwu ga biafra na social media ndị ala ndị ara ọ na-eji eche sarịkị clout in the name of ọ na-echọga biafra ọwụ clout content creator sunday creator rubbish nonsekebụl pens na kamgbe e kwo jide nwere lekọ pụtara na social media kwa ahụ ka dama a gwa ndị ụfọdụ mee ha taghị attack ee ọkwa maka ọdịna mma ọnụ ọdịna mma mma na ọ ga-abụ ọdịna mma mụ na swed nwa anọ naijiria afrịka mụ anọ obodo oyibo ebe adụgoro m na mma m nwere ike decide agadịghị m alọta ebe ka ọ na m tọ m nọrọ n'onwe m ebe a na-elive my life freely and willing and happy no disturbance all those ones na obodo oyibo na-ekiri this you know what I'm talking about ị nọ obodo oyibo ihe ndị a ị- ị- ị nọ naijiria bata ebe ị ga- ị ga-ala ike isi ndị a ihe a na-eme ewughị a na-eme eri emere onye ndị mmadụ mmiri ma ọfụ oyibo pịa na-apụta na social aka eri aka eri ha mere even ghana ma olu even other country na other africa country nọ around na-apụta na na social media aka eri ya ọ na aka eri dị. how many of them chukwu gọziri anyị anyị nwere talent amamihe ọgụgụ isi ihe niile everything hand work hard working men and women able men able e- e- correct people anyị pụtara anyị na- anyị- anyị ezuzu na-ezuzu na social media ofu onye chineke na-akpọpụtarala anyị iji wee replace ala anyị na ndị nọ n'ime ka anyị nweta anyị nwe- anyị nwee ike nweta ha ugwu anyị ọnụ wuru ya ya wụrụ ya wụrụ topic ọnụ wụrụ problem ọnụ ya wụrụ headache ọnụ ya wụrụ headache ọnụ ọ wụrụ gịnị zuo nụ ike biko nụnụ allow this guy to rest allow this guy to rest alighị ihe ọnụ na-aplan ga-ire mgbe ọbụla ga-ire ka ọnụ na-agada ọnụ nwa ndị ọjọọ nọ n'ime ụlọ ụka na-eji ndị chineke na-eme eji jizọs a ekpuchi ihu na ọnụ kpega chineke ekwensu ga-abụ ọnụ ọnụ ndị mmụọ ozi ga-apịa ọnụ apịa pịa pịapụtacha ọnụ nga ọnụ niile na aha eji obi ka na-agba mitin nga ọnụ sị na ọnụ kpege chineke ọnụ na-ekpe jizọs jizọs mpọnụ wụ mpọnụ maria nne ọnụ egbe elu ga-agbawu ọnụ ada dị iche gwara na anagide anyị sha egbe elu ga-agbawu ọnụ niile mgbe ahụ niile ha na-ezukọ na-eji jizọs na- na-eje anakpatụ ndị mmadụ ego na-eji jizọs na-eje egwu wayo maka na ọ gbasara na nkịtị echi ọ ga-echeta ọ na-echeta obodo ọ na-gara ka obodo sodom and gomora bụka bịa jụọ na ajịrị enwe ebe nọ ebe a na ịtali oge m na-eme ebuchi agadi nwaanyị ndị ịtali na-arụ ọrụ asistenza nọsin asistenza oge m na-arụ ya ama m ụmụ nwa wee na-echetado dat obodo dat ebe ahụ egosiri m na na ndị ịtali ha de lakpuru ụla etetedo ma eghu na ọkụkọ ọ bụ ihe ha metere nobody knows what happened that city dịka obodo sodom na mmadụ ma ọ wụ obodo sodom and gomora ọ wụ ebe ka ọ mere ihe ọ wụ ọ wụ ya wụ the city ọnụ na-akpasu chineke iwe so iwe ya na-eme dị ọkụ ọ ga ọ ga finish ka ị hụrụ dat dat ọnụ feel na ọ wụ ọnụ nwe pawa onye ọra nwere pawa ike ike mmiri ike na ike dibia ike dis dat ọnụ ga-ama na chineke ike chukwu karịrị ike ọnụ ọnụ ga-ama na jizọs ike ya wụ the ultimate power no no other power yes jikwanụ nwayọ o ọnụ ndị onye ọra chineke tere mmanụ goziri agọzi site n'afọ nne ya wee nye ya nye ya akara nke ya hapụrụnụ ya hapụrụ this grace let this grace rute onye ukwu ma onye nta ana ihe wụ problem ọnụ aga m ọnụ buru gawa kọt na-aga em- ezuzugharị na ime kọt ole ndị na-ekpedoro ọnụ ikpe ahụ ọ wụ ndị igbo kpegoro ọnụ ikpe ahụ ndị ọzọ kpegoro ọnụ ikpe nwanne na nwanne nye ibe nye ọnụ na-akarị a na-ahịa ahịagharị

na ọnụ na-ezuzugharị ọ na-ewe ọ na-ekpekọ usoro gị iwe na-ewe m achọghị m ị na-abịa ekwu okwu utu iwe na ndị soshal midia mana mgbe ọra ọnụ na-akpasị m ama abịa bịa gwa ọnụ enweghị ihe na-eme na onye ọbụla wụ onye ma na ọ wụ onye igbo na-ege m ntị if you are listening to me an igbo person take courage and mend your ways change so leave ebuka Obi alone people should leave ebuka obi alone leave nụ ebuka obi alone ọ gị wụrụ onye na-asọpọtụ ihe ọjọọ wepụ aka na ihe ọjọọ and accept Christ. Change. If you don't want to accept Christ, accept whatever you want to accept and leave people that accept it to do their work, to believe what they, they want. Believe your own, whoever that you like to believe. Believe it. And do your own. onye gbuo achara onye akpọla ibe onye ikoni onye ugo bere egbe bere nke sị ibe ya ebela zi ya ebe ọ ga-ebe ọ wụrụ gịnị ị bụ chi leave ebuka obi alone ndị igbo ọ wụnụ gịnị igbo pipo wụnụ gịnị kristian kọmuniti kristian o mere ọnụ gịnị Communi- kristian kọmuniti kristian o mere ọnụ gịnị kọmuniti kristian ọsọ kingdom o mere ọnụ gịnị o megodo ọnụ ihe pes ọnụ ihe sesịrị ọnụ ebuka adị aga la ụlọ ndị mmadụ so wetacha m ebe ọ ha na-eji abịa ebuka ọ da-asị anybody hapụ chọọchị gị bịa eso meke ọ ha na-abịa eso ya maka na um, the grace is too much amara chukwu bara ụba ebe ahụ ka m dịbụrụkwa m nga because nji wee kwuo nkwuo otu o chidoro m n'obi enwe m ike ikwugide video iru 30 minutes ka ọ ha ka ọ họte ụbọchị ọzọ ka anyị chụọ n'owere nchi